Уэм хэхъухьхэщӏыхьымрэ щӏым техъухьтещӏыхьымрэ адыгэм хищӏыкӏыу псэууэ щытащ. Пасэрейм и гущӏэгъур щӏэншэти, уэщӏри дагъуэншэт. Уэщӏрэ гущӏэгъурэ жиӏэу зыфӏэтща нэтын ӏэрамэхэмкӏэ адыгэм и пасэрей экологие щӏэныгъэм фыхэтшэу ди нобэмкӏэ дыкъыхэкӏыжу къэкӏуэнуми тӏэкӏу дыфхукъуэплъынущ. Аращи, псыпэр идошажьэ. Адыгэр езыр къэзыухъуреихь дунейр нэхъыфӏу, нэхъ кууэ зэрызэригъэщӏэным хущӏэкъурэ къекӏуэкӏащ. Абы экологие, географие ӏуэхухэри хохьэ. Ар псори щынэрылъагъущ Нарт хъишэм деж. Псалъэм папщӏэ, Сэтэней Сосрыкъуэ япэ дыдэу хасэм щахигъэхьэм мыпхуэдэ ущиехэр жреӏэ. Нартхэ лъытэ зыхуащӏыр щӏыри хыри зыцӏыхухэрщ. Дунейм тет лъэпкъыу хъуар уэщӏым зэрыхущытыр къэплъытэмэ, лъэныкъуитӏ хуищӏыкӏынущ. Япэ гупым къэзыухъуреихь псори лъэгущӏэт ищӏыну хуейщ, хьэкӏи кхъуэкӏи цӏыхум и пщылӏу егъэув. Етӏуанэ гупым хыхьэ лъэпкъхэм щхьэпэлъагагъым зыдрагъэхьэхкъым, псэ зыӏут псоми гущӏэгъу хуаӏэщ, псыи щӏыи щосхь. Ди япэ итахэм къагъэна щӏэныгъэр къэгъэпсэлъэжын щӏэбдзэмэ, наӏуэ мэхъу адыгэм и гупсысэм и шыфэлӏыфэр. Адыгэ мифологием дей, адыгэ ӏуэрыӏуатэм дей, нарт эпосым и дей, мис абдежым щызэфӏэувауэ жыпӏэ хъуну, Жыгым и образыр. Ауэ абдежым жыгым и образым псэ хэтущ къызэрыгъэлъэгъуар, аллегорие хуэдэу къокӏуэ. Адыгэм и дуней лъагъукӏэмрэ и зэхэщӏыкӏ гупсысэмрэ сыт щыгъуи жыгымрэ пхъэмрэ къыдекӏуэкӏа. Абы щыхьэт тохъуэж адыгэм пхъэм къыхищӏыкӏыу ӏэмэпсымэ куэд зэрызэрихьэу щытар, и хьэпщыкъухэр къызэрыхищӏыкӏыу щытар, унэлъащӏэ къызэрыхищӏыкӏыу щытар. Уеблэмэ, Сабийр зэрыджэгуну хьэпшып цӏыкӏухэр къыхищӏыкӏыу щыта адыгэм. Мыдрейуэ нарт эпосымкӏэ дыкъэӏэбу щытмэ, Жыг гуащэ жери апхуэдэ образ къыхощ. Жыг гуащэр мифологиер и лъабжьэу апхуэдэу къэгъэщӏа образщ. И лъабжьэр жыгыу щыту, и щхьэкӏэр дыщэрэ дыжьыну гъэщӏэрэщӏауэ апхуэдэу бзылъхугъэ дахэу, тхьэӏухуду къыхощыж. Дызэрыщыгъуазэщи, Лъэпщ абы хуэза нэужькӏэ сабий дегъуэт. Сабий тыгъэ дегъуэт. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, адыгэм и зэхэщӏыкӏымкӏэ, и дуней лъагъукӏэмкӏэ жыгым сыт щыгъуи, жыгыр сыт щыгъуи гъащӏэм и образу, гъащӏэм и символу къэгъуэгурыкӏуа. Адыгэр лъэпкъ-жэпкъ зэрыхъу лъандэрэ къыдокӏуэкӏ анимизм жыхуаӏэ фӏэщхъуныгъэр. А гупсысэр зыпкърышэса лъэпкъхэм я фӏэщ хъууэ щытащ щӏыуэпсым псэ зэрыхэтыр. Анимизмыр пасэрей дин лӏэужьыгъуэхэм щыщу ябж щӏэныгъэлӏхэм. Иджыпсту нэхъ цӏэрыӏуэу анимизм жыпхъэм иту фӏэщхъуныгъэу щыӏэр японхэм я синтэращ. Анимизм гупсысэкӏэм и зы ӏыхьэу къакӏуэу е абы къытепщӏыкӏыжауэ къыщӏэкӏынщ друидхэм я культ жыхуаӏэр. Ар ди лъэпкъым иӏащ. Ижь лъандэрэ адыгэм къыдокӏуэкӏ тхьэщӏагъ мэзхэмрэ тхьэщӏагъ жыгхэмрэ. Тхьэщӏагъ мэзхэм иджыри чы зыхэмыбз мэзкӏэ йоджэр. Чы зыхэмыбз мэзым къикӏыр Жыг иупщӏыкӏын къэгъэнауэ чы къызыхамых мэз жыхуиӏэщ. Тхьэщӏагъ мэзым Тхьэ щелъэӏут, дауэдапщэрэ щрагъэкӏуэкӏт, къыщыуджт. Адыгэхэр анимизмым, друидизмым къитӏасэ гупсысэхэмкӏэ куэду гъэнщӏауэ зэрыщытам кърикӏуауэ щытынкӏэ хъунущ къэкӏыгъэхэм, жыгхэм кӏэлъызэрахьэу щыта хабзэхэр.
Нджы сэ къэкӏыгъэм сызэреплъыр сыт? Сэраӏым сеплъыр, ди лъэпкъыр еплъу щытар. Сэ си нанэм. Хьэӏупэ Зурят, къэбэрдей псор ди дей къакӏуэу щыта, удзкӏэ игъэхъужу. Сэ си гъусэурэ, сригъусэурэ мыдей хъуржын цӏыкӏу едзэкӏауэ. Губгъуэм дихьэт, нджы удз къэс хъущхъуэгъуэ хэлъыр ищӏэт абы. удзым епсалъэт, ебзэрабзэт. Нджы нанэм жиӏэрат, А си щӏалэ, а си псэм хуэдэ, мы удзри, мы жыгри, псори дыкъэзыухъуреихь, дунейм щыщ зы ӏыхьэщ, жиӏэти, дауэ, къэкӏыгъэ щӏым тетыр щӏым и джанэщ, жиӏащ. Нджы нанэ мыгъуэм зэрыжиӏэу щытар, Мывэм уемылъэпауэ, си щӏалэ, жиӏэт. Ар сыт щхьэкӏэ? Нывэр нывэ хъурей моуэ щӏыи тедз, хьэуэ тӏысэ. Нывэми псэ хэтщ, ӏэкӏэ къащти гъуэгубгъум гъэтӏылъ. Удз, удзыпцӏэ дахэ слъэгъуамэ-щэ, зыхэзгъэукӏурьену сыхуиту щытакъым сэ. Мыбы хьэпщхупщ хэсщ, жиӏи, зыгуэр упӏытӏынущ, жиӏэт. Гъэщӏэгъуэныщэ, нджы нанэ къызжиӏа зы телъыджэ вжесӏэнущи фэри фыкъедаӏуэ. А Нартан шыгунэ кхъужь ираупщӏыкӏам-щэ, къыщыӏа къызэрыгъагъэр ӏэрамэу ӏэрамэт. Нджы къыщыгъагъэм дей, бжьэр епщӏти, махуэ псом у-у-у-у жиӏэу бжьэр щхьэщылът. Мыдэ къакӏуэт, си щӏалэ, жиӏэти, сришалӏэт, кхъужьейми ӏэплӏэ хуэщӏхьи мыбы, жиӏэт. ӏэплӏэ хузигъэщӏти, нджы едаӏуэт жыгым, жери содаӏуэри, у-у-у-у, жиӏэр, ар жыгым и уэрэдщ, жиӏэт. Псысэ. Мыдэ, сигу къызэфӏонэ абы, псысэ. А нанэ, Хьэӏупэ Зурят, Зурят жысӏэну си ӏупэм къекӏуэкъым, нанэ къызжиӏэрат. Ди шыгъуэгур балийри къыпцӏейти, мыдэ къакӏуэт си щӏалэ, сришалӏэти, мыбы зэреджэр сыт, гулъ. Нтӏэ, тӏасэ, гулъ къэзыщӏ жыгым и къудамэм къыпыпщӏыкӏын нэхъ гуэныхь дунейм теткъым, жиӏэурэ зыхэсхар. Мыр дуней къытехьэн сабийр букӏым хуэдэщ, жиӏэт. Мыр къэгъэгъэну, мыбы къэпщӏий, къэпщӏийр зиӏису, пщӏий, къэпщӏийр зиӏису ар пщӏэ, лепесток жыхуаӏэра? Мэзым гурэ псэрэкӏэ и гур зыӏухауэ, и псэр хуэкъабзэу И гупэр хуэгъэзауэ бгъэдэта игъащӏэм. Къапщу щытмэ, мэзым епӏ дунейм псэущхьэу тетыр, псэ зыӏуту тетыр и хьэуэ гъэкъэбзэнымкӏэ, хъугъуэфӏыгъуэ къыпыкӏэхэмкӏэ зэщӏэрэ пхъэщхьэмыщхьэ жыпӏэми, мы дунейм теткъым мэзым узыншагъэ теухуауи къабзагъэ теухуауи къуимытын. Аращи, ипэкӏэ нобэ хуэдэу цӏыхур дэн дей хыхьэнуми хуиту е абы теухуауэ гулъытэ хуэмыщӏу сыту щытакъым. Ар зыгуэрым и пщэм илъуи щыттэкъым, ауэ зы нэхъыжь абы гу лъитэти, псалъэм и хьэтыркӏэ мис мыбдей бэрэ щеуа иджы чы. Мыбы чы щӏэтыжкъым, ар кӏуэнур икӏи еплъыфынут. Игъащӏэкӏэ и пщэм имылъыми, а зы нэхъыжьыр, гудзакъэ зиӏэ щӏалэжь жыхуаӏэ къуажэдэсыжьыр, аращи кӏуэти, еплът. Ар дэтхэнэми гу лъитурэ щытт абы. Ауэ псоми я гур зыхуэдэ, псоми унафэ ябгъэдэлъу щытыф. Аращи, мис, ауэдэу унафэ зыбгъэдэмылъу Иджыри а мэзым кӏуэнкӏэрэ хъунум зыхуагъазэти, жраӏэт, е а хьэблэм дей гъуом жрагъыӏэми, е зы зэхыхьэ щаӏэ, зэхыхьэм дей щыжаӏэми, мис ауэдэу цӏыхум цӏыхум я дей нагъэсырт. Мис мыпхуэдэ мэзым Гублэрыгъэш мэзым, псалъэм и хьэтыркӏэ Гублэрыгъэшым дей а мэз цӏыкӏум нобэ щыщӏэдзауэ зегъэпсэху дыщӏыхьэкъым, мэзи деуэкъым, жаӏэти, абы цӏыху мэз щеуэтэкъым. Абы икӏагъэ дыдэт икӏи абы ебакъуэу абы мэз щӏыхьауэ цӏыхум ялъагъуну. Аращи, а мэзым зыкъиужьыжыхукӏэ кӏэлъыплъхэт. Вот Мэзщӏэхъуч жыхуиӏэ псалъэр, мис а псалъэм и хьэтыркӏэ мис абы къыхокӏыр ар. Итӏанэ
Мэзщӏэхъуч зищӏысыр ар.
Мэзщӏэхъучыр Мэзыщӏэм къыхэкӏа чы къару жиӏэура. Абы зыкъомрэ зигъэпсэхуану жыжьэ Итӏанэ зеужьыр, къокӏыжыр зэфӏэувэжа нэужькӏэ, аргуэрыжьу ауэдэти, мис нобэ щыщӏэдзауэ чы хуейр е мэз хуэныкъуэр, мис а мэзым бжьо мэз жаӏэт, мис ауэдэ ӏуэхущ, бжьоущхьэмэз, бжьоущӏэмэз, бжьомэзыщӏэ, Мис ауэдэурэ псалъэ иджы зыщыщ щӏымэ ахэр дэтхэнэри плъагъурэ. Мис а бжьоущхьэмэзми псалъэм и хьэтыркӏэ къикӏыр аращ, ар мэзыр мэз яхъумэм щыщура, а бжьоущхьэр къызыхэщ иджырикӏ жиӏэура. Ауэдэу щытщ ар, бжьомэзыщӏэрикӏ ауэдабзэу. Щытщ ари. Ари а бжьор иджыри тӏэкӏу къызыхэщ-къызыхэмыщу мэз жиӏэура. Бжьоущӏэмэзырикӏ, а бжьо щӏалэхэр, бжьоушкӏэхэр нэхъ зэтауэ нэхъ щыхъуа, щыхъуакӏуэ щӏыпӏэ, нэхъ зыщагъэпщкӏуф, зэгъ, зэгъуэкӏ зыдащӏыф жиӏэу ауэдэу щытщ ар а псалъищми. Итӏанэ паупщӏынур Гъэунэхуауэ щытт паупщӏынур. Адыгэхэр пхъэгъэсынашэ щыкӏуэкӏэ нэуфӏыцӏщхьэрыуэу япэ къапэщӏэхуэ пхъэр къыпаупщӏурэ къашэу щытакъым. Пхъэгъэсынашэ ӏуэхум мэз гъэкъэбзэныр ӏэмал имыӏэу къыхалъытэт. Псэуалъапхъэ къызыщӏаш мэзхэм пхъэгъэсыну щыпаупщӏырт жыг джэлахэр, гъун езыгъэжьахэр, къудамэ гъуахэр, къинэмыщӏхэр. Апхуэдэу мэзыр гъэкъэбза хъурт, цӏыхури ӏыхьэншэу къанэтэкъым. Мей мэзхэм, кхъужьей мэзхэм, зей мэзхэм пхъэщхьэмыщхьэр бэгъуэным зэран къыхуэхъу жыгхэрат пхъэгъэсыну е псэуалъапхъэу паупщӏыр. Мэз зехьэныр адыгэ псоми хабзэу яӏами, ар зи ӏэщӏагъэ цӏыхухэри щыӏащ. Шэч хэмылъу Мэзукъэбз унэцӏэр аращ къызытекӏар. Абы нэмыщӏ мэзым пхъашэ кӏуэхэм пхъэщхьэмыщхьэ къызыпыкӏэ жыгхэр къыпаупщӏ зэрымыхъунур, зыгуэркӏэ мыдаӏуэу къыпаупщӏмэ, фӏы къазэремыхъулӏэныр жраӏэу щытащ. Мэз пхъашэ кӏуам кхъужьей жыг закъуэр къриудри къэкӏуэжащ жыхуаӏэ псалъэжьыр а хабзэм къыхэкӏагъэнщ. Ауэ адыгэхэр пхъэщхьэмыщхьэ къызыпыкӏэ, езыр-езыру мэзхэм щыт жыгхэм псэуалъэ ӏэмэпсымэ къыхащӏыкӏын хуей хъу зэпытт. Псалъэм папщӏэ, зейм дамэкъуэ, мейм пхъэпс зэхуэмыдэхэр, ӏэжьэлъэгу, кхъужьейм пхъэшку, къупхъэ зэмылӏэужьыгъуэхэр, хьэнцэ, шынакъ, шынакъжьей, бжэмышх, бэлагъ, нэгъуэщӏ хьэкъущыкъухэр, хьэмкӏутӏейм баш. Ауэ абы щыгъуэ мэзакӏуэхэр мэзым хыхьэурэ Пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэр ираулъэпсыкӏыу щытакъым. Дамэкъуэпхъэ къахьынумэ, зей жыгхэр яухъуэнщӏкӏэрэ дамэкъуэ къызыхэкӏын къудамэ закъуэтӏакъуэр къыгуахыу щытащ. Кхъужьей мейхэр ӏувыӏуу зэхуэкӏуэжу къэкӏмэ, зыр тӏур паупщӏырт, адрей къанэхэр ефӏэкӏуэн папщӏэ, икӏи мис арат ӏэмэпсымэ псэуалъэ къызыхахыжыр. Жьы хъуа цӏыхум хьэмкӏутӏей баш щыхуащӏынум деж къудамэ захуэу зы тӏу къыгуаупщӏыкӏырт, жыгым зыри зэран емыкӏын хуэдэу. Адыгэ джэгуакӏуэ Агънокъуэ Лашэ лӏэн-къэнэну щыхъуа зэманым щыгъуэ я гъунэгъу Нэгъуей жыхуаӏэм елъэӏури зригъэшащ я пэгъунэгъу бгыжьым. Иджы а бгыжьым пэгъунэгъуу кӏэ зы кхъужьеишхуэ къэкӏауэ итти, Агънокъуэм мы кхъужьеижьыр къыщилъагъум щыгъуэ жыгыжьым зыхуигъазэри, моу къэтӏэпӏыну хуежьа гъатхэм теплъэ дахэ зиӏэ кхъужьым мыуэду хуэусащ. Уей-уей, ди кхъужьеижьу гъуэжь куийм хуэдэу къыхатӏэпӏа! Уи напӏэр къэӏэти къызэплъ, уэ упсыхъуэ гуащэщ, уи щхьэцыр бещтомэ пхурежьэкӏ, лэжьакӏуэжьхэри къыпщогуфӏыкӏ. Зигу пымыкӏыххэри ди щӏалэфӏ цӏыкӏурщ. Дыгъэм сигъажьэмэ, усижьауэщ, пшапэр зэхэуэмэ, удиуэршэрыпӏэщ. Уи напӏэр къэӏэти къызэплъ, Алыхьыр фӏыкӏэ зэплъын. Зи унэр Алыхьым къибгъэн, хьэндрабгъуэр пызу къызыпыкӏэн, бжьэ миныр вууэ зэжэн, бжэн лъакъуэ къомыр зыгъэтхъэжын.
Адыгэм Къэбэрдейм щыӏаӏым пщӏантӏэ кхъужьей зыдэмыт. Символ жыхуэтӏэра кхъужьейр. Къуныжь Хьэждал уэрэджыӏакӏуэ гъуэзэджэм и адэм къиӏуэтэжу Бжэмбий Гъузбий жери Нартан Лӏы фӏыцӏэ и нитӏым нур къыщӏихыу дэса уэрэд дахэ ӏейуэ жиӏэу хъыбар зэхуихьэсу, мис мыбдей куэд ӏей дэлъщ абы сигъэтхыжауэ. Иджы абы къызжиӏэжара? Кхъужьейм и тхьэусыхэ жери щыӏэщ. Хъыбарыр мыра. Иджы сэ а Къуныжь Хьэждал и адэм зэрыжиӏэжамкӏэ, Ар зыусар Пащӏэ Бэчмырзэщ, мис мыращ макъамэ, жери макъамэри стхыжауэ гъэщӏэгъуэныщэ. Ныджы ар къызытекӏара? еуэри Бэчмырзэ мэз кӏуэуэ, жи, выгукӏэ, Нартан жыпӏащ, уанэ, мэзышхуэ диӏащ дэ, Къэзныкъуеишхуэ, Къэзныкъуей цӏыкӏу, екӏуэкӏыу Нартан мэз, итӏанэ Дзэлгъуэч мэз, жери Нартан узэрыдэжу иджысту гъуэгу трасса ящӏам зыпырыжым абдежкӏэ дачэ ящӏар зыкъэ Дзэлгъуэч мэзт. Тӏуащӏэ зэрыщыту мэзт. Мыщэ дыгъужь щӏэсу, къыбгурыӏуэ, абы пхъэ сэ къисша ӏэжьэкӏэ щӏымахуэм сыкӏуэурэ. Бэчмырзэм уэ гупэ мэз жыхуэтӏу щытам, а гупэ мэз жыхуэтӏэр модэ Ӏуащхьэцэжь жери Нартан еджэу. Ӏуащхьэцэжьыр Мысостейкӏэ ужурэ моуэ ущыдэжейм деж къалэм ижу екӏуэкӏыр Бэтэгъэлъэгу жыхуаӏэращ. Си къэтыр цӏыкӏу мыгъуэр фэ Тӏуащӏэ лъэгущ, бэтэгъэлъэгум фызыжьхэр щоубгэ лъеиншэ ябгэ зэрызимыӏэ, жиӏэра Пащӏэ Бэчмырзэ. Ныджы а бэтэгъэлъэгумкӏэ уекӏуэкӏым а мэзыр зы къэм Нартан мэзт. Мис а мэзым кӏуэуэ выгукӏэ мэзым нэсауэ еувэлӏауэ лӏит, мэз кхъужь, мэз кхъужь къибупщӏыкӏ хъунт а зы, мэз кхъужь къраупщӏыкӏыу. Бэчмырзэ хуэзащи хуэзати, выгум къикӏщ аби. А дунеишхуэр къэзухуа? Мы мэзым щӏэту фхуримыкъуу, мы лъэпкъым и фэ зэраплъ жыгыр щхьэ зытевупщӏэта? жери афӏэкӏи яжриӏам, жи. Быдэщхъуэфэзкӏэ зиӏэт выгум къригъэгъазэщ аби, мис бжыгъэ къэкӏуэжурэ мыр иуса гъыбзэщ, жери Гъозбийр сигъэтхыжауэ сиӏэщ. Лъэпкъым бий бзаджэ къатеуэу захъумэжын папщӏэ мэзыжьхэм щыщӏыхьэжкӏэ мэжэщӏалӏэм къезыгъэлу щытар мэз кхъужьейращ. Мэз кхъужь гъэгъуар куэду духэм илъу зэрахьэрт гъавэм и пӏэкӏэ, икӏи мывэщхьэлкӏэ хьэжыгъэу яхьэжырти щӏакхъуэу ягъажьэрт. Зы лъэныкъуэкӏэ укъеплъмэ, армырауэ пӏэрэ адыгэхэм мэз жыг лӏэужьыгъуэр фӏы дыдэу щӏалъэгъуар, щӏыхуэсакъар? Дауи, ари ӏуэхум хэтщ, сыту жыпӏэмэ лъэпкъыр хъумэным, къызэтегъэнэным ижь-ижьыж лъандэрэ кхъужьейм лъэкӏ къимыгъанэу и фӏыгъэ яригъэкӏащ. Пасэм адыгэ унагъуэ къэс кхъужьей жыгыщӏэм и пхъэр тхьэпэлъыту унэм щӏагъэту, тхьэшхуэ гухьэж махуэ лъапӏэм деж пщӏэ хуащӏу къыщӏахыу щытащ. Пхъэщхьэмыщхьэ къызыпыкӏэ жыгхэм кхъужьейм япэ зыри ирагъэувэртэкъым дяпэ итахэм. Адыгэхэм мей мыӏэрысей тхьэмпэхэр шейхэдзэ папщӏу зэхуахьэсу щытащ. Гъэмахуэу тхьэмпэхэм щафӏыгъуэм деж нэхъыжьхэм щӏалэ цӏыкӏухэмрэ пщащэ цӏыкӏухэмрэ я гъусэу мей тхьэмпэ щыпэ кӏуэуэ щытащ. Мей мыӏэрысей тхьэмпэм шейхэдзэ хэщӏыкӏыным езым и щӏэныпхъэ, технологие щхьэхуэ иӏэу щытащ. Елӏэлӏэну хуэмейхэм тхьэмпэр жьауэрыгъэгъу ящӏти, дыгъэ темыпсу яӏыгът, шейуэ ягъавэрт. Нэгъэсауэ ӏуэху зылэжьхэм къагъэсэбэп щӏэныпхъэр нэгъуэщӏт. Мей мыӏэрысей тхьэмпэр къызэрахьыххэу псывэм халъхьэрт, псынщӏэ дыдэу къыхахыжти, жьауэм щагъэгъут.
Адыгэхэм, этнографхэм зэратхыжымкӏэ, жыгхэр фӏым и нэщэнэрэ ӏейм и нэщэну зыхагъэкӏыу щыта. Псалъэм папщӏэ, Щыблэ зэуа жыгым фӏы къыдэкӏуу фӏым и нэщэнэу къалъыту щыта. Итӏанэ жыг лъэпкъыгъуэ гуэрхэм фӏы къадэкӏуу, псалъэм папщӏэ, жыгей, дуб жыхуэтӏэм, кӏей жыхуэтӏэм, абыхэм фӏы къадэкӏуу къалъыту щыта. Уеблэмэ а жыгым щыщ зы пхъэ тыкъыр цӏыкӏу щэкӏ кӏапэ кӏуэцӏапхэрэ е кӏуэцӏадэрэ цӏыхум и пщэм илъу зрахьу щыта. ӏейм пыӏуиш хуэдэу, пыӏуидз хуэдэу, абы нэмыщӏкӏэ узыфэ гуэр зыпкърыт цӏыхуми ар и пщэм илъу кърагъэхьэкӏыу щыта. Ди лъэпкъым дзадзу къащыхэхъуэкӏэ хэхауэ жыг лӏэужьыгъуэ хухасэу щытащ. Пщащэ цӏыкӏумэ къыпцӏей шэдыгъуей е пхъэгулъей, щӏалэ цӏыкӏумэ ӏэмал имыӏэу кхъужьей е кхъужьӏэрысей, мей е мыӏэрысей. Сыту хабзэфӏу адыгэхэм къагъэщӏауэ тхэлъа зи къуажэ, зи лъэпкъ къыщхьэщыжахэм, лӏыгъэрэ цӏыхугъэрэ зезыхьахэм фӏыщӏэ жыг хуагъэтӏысу зэрыщытар!

Пхъэщхьэмыщхьэ жыг ягъэуэн я жагъуэу зэрыщытамрэ жыг дэгъэкӏэн хабзэ зэраӏамрэ кърикӏуа телъыджэщ щӏэныгъэлӏи зыплъыхьакӏуи тхыдэдж куэди зытетхыхьа адыгэ мэз жыг хадэхэр.
Адыгэхэм пхъэщхьэмыщхьэм пщӏэшхуэ хуащӏу зэрыщытар къигъэлъагъуэу куэдрэ дыщыхуэзэрт. Кхъужь. Ӏэрысэшхуэ дэдзауэ. Мэз кхъужь цӏыкӏум дэбдзмэ, кхъужьыр фӏы дыдэу мэхъур. Мыӏэрысэ дэдзауэ. Мис абыхэм дащыхуэзэрт мэзым. Сэ сощӏэжыр ди адэм жыг хъарзынэр хадэм зэрихьэу щытати, езыри механизатору лажьэрт, ар сеемыст, трисэми гъавэ, трисэми, гъавэ ӏуахыжми комбайнкӏэ. Мис а дэдзыгъуэ сытхэм дей.

Дикие плодовые в большом количестве присутствовали в составе лесных массивов. Адыгэ хэкур пхъэщхьэмыщхьэ жыг лӏэужьыгъуэкӏэ бейуэ пасэ лъандэрэ щытащ. Мэзхэм кхъужьейуэ, мыӏэрысейуэ, дэжьейуэ щӏэхуэр щӏэтт. Абы къыхэкӏыу адыгэхэм ӏэмал ягъуэтащ ахэр ӏэрысэ ящӏыну. Адыгэхэм жыг гъэкӏынымкӏэ Хэлъэту яӏам куэду тетхыхьащ академикхэу Жуковскэмрэ Вавиловымрэ. Тӏури хъупхъэхэх лъэщу щытащ. Генетикэм Урысейм и кӏуэцӏкӏэ зыщегъэужьын щӏэздзар Вавиловращ. Ди лъэпкъэгъу Тхьэгъуш Нухь и цӏэри къиӏуапхъэщ. Нухь мэкъумэш щӏэныгъэм пыщӏауэ лажьэ щӏэныгъэлӏу хъуам пщӏэшхуэ къыхуащӏ иджыри къыздэсым. Тхьэгъушым зэретхыжымкӏэ, езым и зэманыгъуэм щыгъуэ иджыри жыг дэгъэкӏа куэд къэнауэ мэзыжьхэм хэтт. Ахэр щыхасар Урыс-Къэукъас зауэ лъэхъэнэрат. Илъэсищэм щӏигъу дэкӏами, пхъэщхьэмыщхьэу тонрэ ныкъуэм щӏигъу къызыпыкӏэ жыгыжьхэм урихьэлӏэрт. Ар щӏэныгъэлӏхэм къахутэри ятхыжауэ щытщ.

Урым щӏэныгъэлӏ Ацци Джироламэ мэз жыг хадэхэм теухуауэ Вавиловым хуитхауэ щытам. Ар япэ щӏыкӏэ урыс щӏэныгъэлӏхэм ирагъэкӏуэкӏ лэжьыгъэм куэду щотхъури, итӏанэ пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэр япэ дыдэу ӏэрысэ здащӏа щӏыпӏэхэр зэрилъэгъуам шэч къызэрытримыхьэри дыщӏегъуж.
Эта станция. И она цитирует письмо итальянского выдающегося.

Ди япэ итахэм щӏэблэр уэщӏым хуэгущӏэгъуэгуу къагъэтэджын папщӏэ гущэм зэрыхэлъ лъандэрэ гъэсэн щӏадзэрт. Адыгэм ӏэмал куэд абы щхьэкӏэ къигъэсэбэпырт. Адыгэм уэрэдрэ усэу къигъэщӏам щӏэи гъуни иӏэкъым. Абыхэм языхэзым иджыпсту сыкъыфхуеджэнущ. Уэрэдым, усэм зэреджэр Дыкъуэнагъым и гъыбзэ. Дыкъуэнагъым и гъыбзэ. Дыкъуэнагъыпцӏэр къысфӏащ, бгыщхьэм и лъагэм сыщокӏ. Си щхьэкӏэр уэгум лъоӏэс, Уэсэпсым къабзэу сетхьэщӏ. Сызыщӏэфа анэри щӏыгулъщ, лъхукъуэлӏ щауэфӏу сыткӏийщ, кӏейм я нэхъыфӏым сыпащӏ, нысащӏэм хуэдэу сыекӏущ. Кӏуапӏэ цӏыху цӏыкӏум сыкъащӏ, гущӏэгъу хэмылъу сагъагъ, сыгъуэгыу анэбгъэм сыщӏач, чачэу мэзыжьым сыщӏаш. Гу лъэкӏу гъэшыпӏэм сыдадз, баш къыстрадзэурэ сыкъапщ, пщылӏ щхьэщэ щӏыкӏэу сагъэш, гушыӏэ защӏэкӏэ къызокъу, пхъэкъу къызатыжри саубыд. Дунейм и нэхум сыхон, си нэм лъынэпсыр къыщӏож, жагъуэгъуу щыӏэр мэгуфӏэ, сэ гуфӏэгъуншэу сыгъэрщ. Мы сэ си гъащӏэр ӏэдэбт, мы лъэхъу быдэжьыр скъутам, сеуэнт мы лӏыжьым и жьэпкъым, бауэгъуэ закъуэ згъуэтыжам сигу псэхужауэ сылӏэнт. Иджы адыгэм уэрэдыр щиусым сыт ищӏар жыпӏэрэ ущӏэупщӏу щытмэ, шэч хэмылъу Дыкъуэнагъ жыхуаӏэ жыг лӏэужьыгъэр, лӏэужьыгъуэр къигъэпсэлъауэ жыпӏэ хъунущ. Къигъэпсэлъамкӏэ ищӏар сыт? Жыгыр мэзым къызэрыщӏаш, жыгыр зэрыраудыр, жыгым лейуэ ирахыр, жыгым псэ хэту жыгым къращӏыр зэрызэхищӏэр адыгэм уэрэдкӏэ къигъэлъэгъуа. Мы усэм цӏыкӏу къызогъанэри, балигъ укъыщыхуеджэм дей и нэпсыр къригъэкӏуэнкӏэ хъуну апхуэдизкӏэ гуузу яусащи. Аращи, тщӏэблэм, цӏыкӏухэм уэрэдыр зэхэха иужь, жыгми псэ зэрыхэтыр, псэ зыхэт дэтхэнэм хуэдэуи, жыгым гущӏэгъу зэрыхуэфащэр Къыгурыӏуэу адыгэм я щӏэблэр къагъэхъут. Адэкӏэ и гугъу сщӏыну сыхуейт пхъэм и пшыналъэ жыхуиӏэ уэрэдым. Мы уэрэдым адыгэм цӏэ куэд иритащ, Иныкъуэхэр пхъэм и дауэкӏэ йоджэ, Иныкъуэр пхъэм и пшыналъэкӏэ, пхъэм и гуауэкӏэ, пхъэм и уэрэдкӏэ. Иджыпсту фезгъэдэӏуэну сыхуейт архивым къыхэтхыжа мы уэрэдым и зы жыӏэкӏэм, ар жызыӏэр Джымыкъуэ ӏэдибщ.

Щрэмэкӏыкӏуи сэ саупс, си упсахуэм сабий цӏыкӏухэм гуащэ иращӏри, ироджэгу, Уэй-уэй, пхъэр мэхасэ, псэр мэдауэ, пхъэм и дауэ, уи дауэшхуэ зы пхъэналъэм куэд и уасэщ.

Игъэтхьэ-игъэпсалъэ игъэтхьэусыхэкӏэрэ пхъэм хащӏыкӏ хьэпшып лӏэужьыгъуэ къомыр кърабжэкӏ, мыкӏэ къызэрагъэсэбэпыр, мэзым къызэрыщӏашыр, зэраупсым топсэлъыхьри, икӏэм-икӏэжым пхъэр мэтхьэусыхэ. Ауэдиз къыспах пэтрэ, ауэдиз купщӏу сиӏэ пэтрэ икӏэм сагъэсыж, жери. Мыдей икӏи згъэгъэщӏэгъуэну зы сатыр хэтащ усэм, ӏэдиб жиӏэжам, пхъэупсахуэм сабий цӏыкӏухэм щхьэкӏэ гуащэ къыхащӏыкӏ, жери. Иджы мыбы къикӏыр адыгэм сыт хуэдэ пхъэ къимыгъэсэбэпами, сыт хуэдэ жыг къримыудами, а жыгым къыпкърыкӏа дэтхэнэ пкъыгъуэри и кӏэ нэсу къигъэсэбэпт. Пхъэупсахуэ нэгъунэ сабий цӏыкӏухэм щхьэкӏэ гуащэ къыхухахт. Икӏэм-икӏэжым мы усэмкӏэ адыгэм жиӏэну зыхуеяр сыт? Пхъэхэр нэхъыбэрэ къэвгъэсэбэп, пхъэхэм къыхэфщӏыкӏа хьэпшыпхэм фыхуэсакъ, фхъумэ, фымыкъутэ. Икӏэм-икӏэжым абы кърикӏуэр зыщ. Хьэпшыпхэр нэхъыбэрэ къэбгъэсэбэпыху, нэхъыбэ хьэпшып къыпхуонэ, нэхъ жыг мащӏэ къыбуудри, икӏэм-икӏэжым жыгхэр нэхъ хъума мэхъу. Адыгэм игъэпса гъэсэныгъэ системэр гъэщӏэгъуэныщэт.
Уэрӏуатэм деж пхъэм и пшыналъэ жыӏэу уэрэдхэм дрохьэлӏэ, пхъэм и дауэ, пхъэм и тхьэусыхэ. Иджыпстукӏэ а а текстхэм автор яӏарэ ямыӏарэ зэхэгъэкӏыжыгъуейуэ щытщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, пхъэм и тхьэусыхэр, пхъэм и дауэр, пхъэм и пшыналъэ текстыр джэгуакӏуэшхуэ Абазэ Къамбот итхауэ хуагъэфащэ, апхуэдэ еплъыкӏи щыӏэщ. Нэхъыщхьэращи, мы текстхэр псори зэришалӏэу, зэщхьищӏу зы ӏуэхугъуэ яхэлъщ я гъэпсыкӏэм. Мыбыхэм я деж псоми жыгым, пхъэм, псэ ӏуту къэгъэлъэгъуа, псалъэу, тхьэусыхыу, итӏанэ тхьэусыхэм и закъуэкъымэ, Мис мы уэрэдхэм и деж, мы пшыналъэхэм и деж зэдыщӏэкӏыу адыгэм пхъэр къызэригъэсэбэпу щыта псори къэгъэлъэгъуа, сыт къыхащӏыкӏыу щытами, сыт хуэдэу къагъэсэбэпу щытами. Пхъэм и тхьэусыхэ щыжытӏэкӏэ, а тхьэусыхэм хуэфэщэжын ритмикэ, а тхьэусыхэр нэхъ зыхозыгъащӏэ ухуэкӏэ